kedu ife bụ reminding niile na a ga-esendili gị reminding bụ your dream ị ga-ebidozi lọva nlọ ụfọdụ nọ n'obodo oyibo ga-ebido fụba onwe fa na village ị ga-anọ na township nọdụ na village na-afụ onwe gị ebe ị na-agba igwe ị gbabugo mbụ ikezi ị gba bicycle mgbe ị pe mpe ọ bụ na ị bịa across this video ma na ọ bụrọ a coincidence na o kwesịrị na e nwere reason i ji fụ ya biko gbaa mbọ ọ bụ na from Facebook gbaa mbọ fụ na ị na-efolo anyị Mr Excoded ọ bụ from TikTok gbakwanụ mbọ fụ na ị na-efolo anyị Mr Excoded ọ bụrụ YouTube ị subscribe kwanụ gbanye your notification button so that once I post i so na ndị izizi ga-awọchi ya ka ị na-efolo anyị ka ị na-ashare kwanụ the video ka ọ na-erute more people ntị daalụ
ị na-afụ onwe gị n'elu bicycle ahụ ị gazi nọdụ na village ị na-afụ onwe gị n'ụlọ unu bibu before before before na a lụ ụlọ ọfụụ all those things are not a bad dream but it's just like a setback a reminder of na o nwere ife ị kwesịrị ime na o nwere ife ị kwesịrị ime ị na-emerọ a na-achọ ka a kọwalụ gị ngị jee ka i mee nya bụ ife na ọ bụrụ na i mee nya bụ ife na ife afụ ị na-ebelụ alịlị ị na-achọ na nya bụ ife ga-elu gị aka I don't know if you are understanding me in this point. I don't know if you are getting my point. ọ bụ mgbe afụ ka i ji ebido na-alọ nlọ mgbe a chọrọ isendili gị reminder ị ga-anọ na nlọ fụ onwe gị ebe ị na-awọ ụdala ị ga-anọ na nlọ fụ onwe gị ebe ị pụtara ụdala ị ga-anọ na nlọ fụ onwe gị ebe ị na-eke ejuna ị ga-anọ na nlọ fụ onwe gị ebe ị na-egbu azụ ị ga-anọ na nlọ fụ onwe gị ebe ị na-egwu mmiri mgbe ọ bụla ị lọwara ụdị nlọ a ị ma na esendibego gị a reminder na ọ nwere ife i kwesịrị iweta na ọ nwere ife kwesịrị ịbatalị gị na ọ nwere something dị na akala aka gị elugolu time ị ga-eji wee reap ya mana mgbe esi m jidelu gị ego na mgbe ego onunwa dị m mkpa dị gị mkpa na ị ya-abịa nalụ m ya ọ bụ na ego a dịbara gị mkpa ị bịa bịa gwa m sị m mmiri ego adịgo m mkpa nyezie m ego m nye gị m ma nye gị ego ahụ ọ gbasị ka ọ bụ eziokwu ọ bụ na ị nyere m ego sị m jidalụ gị ọ bụ na ị nyere m anything sị m m jidalụ gị na mgbe ọbụla ọ ji wee dị gị mkpa ka ị bịa bịa nalụ m ya ọ bụ na ị bịara bịa na m nya bụ ive sị m ive anụnwa na ọ dịgokwanụ gị mkpa mụ biko mụ nyegodu gị ya ọ bụ na ngụnwa a sị gị jidalụ m ego a na ọ bụ na ọ dị m mkpa na m ya-abịa bịa nalụ gị ya i wee nọdụ for so many years jide the ego ọ bụ na m abịara bịa sị gị nyegodu m ego a na m enidigo ya ị ga-enye m ya ka anyị were bankị malụ gị atụ na i were ego gị jee tinye na bankị i were ego tinye na bankị sị na ị ga-eyuzu ego a na 2025 na maachị ọ bụ na o ruo maachị ya bụ